65 70 n balimakɛ n balimamuso n'a ye ni nɛgɛjuru kube fɛn fɛn wele an na maa lasɔrɔ maa min bɛ taa ka minɛn d'aw ma fo sigiyɔrɔ la walima ka aw kokɔrɔma don n'o ka na n'aw ye fo magasin na adc bazar jama jigi ok miniti tan de b'aw bolo
ana kasi dabila sa ana kasi dabila i ka lamɛn i bɛ kasi min na ana kasi dabila kasi dabila ana n lamɛn kasi dabila i ka lamɛn kɛ i t'a lajɛ k'i teliya ka se sogo ye paul kɛlen don ka bebe bɛ min fara ɲɔgɔn kan e kama n'i y'a ye
idari idari lamɛn ana nin kana k'i ma degun ye nin bɛɛ bila ala la jarabi minan kɔnɔ i mɔgɔw donna kaso la yan nɔ ne tɛ minnu sɔrɔ sɔni fara la ne b'a kɛ cogo di sisan i t'a kɛ cogo la nin bɛɛ bɛ ban ni ala sɔnna ma a tɔ man jan bilen ana kasi dabila ka lamɛn sa ana lamɛn i ye min fɔ paul ka ko in na a ma bala n na o n kun sigilen don n'a ye mɛ i bɛ taa n terikɛ fɛ yen nɔ zayidu i b'a fɔ a ɲɛna ko ne k'i ka na tile k'i bɛ taa tile fila k'a fɛ yen y'a mɛn eh, ni sannama bɛ ka siran zayidu yɛrɛ ko ɲɛ ko in ne bɛ taa ɲɛfɔ cogo di e ka taa dɔrɔn e kala i b'a fɔ n terikɛ ɲɛna ko ne de k'i ka na a b'a faamuya y'a mɛn nin tɛ foyi ye o nin ye nkalon labɛnnen de ye ne bɛ bɔ yan nɔ a tɛ mɛn han denmisɛnninw y'a ese k'u bɛ u bɛ ne kɔrɔ kɔrɔbɔ u y'a tɔnɔ sɔrɔ nkalon tɛ nkalon tɛ mɛn ka taa o nin bɛɛ bɛ ban sisan i y'a mɛn i dabila sa ana n faamuya ee n'i ma kasi dabila ne tɛ n'i ka dumuni dun dɛ
n b'i deli a ka di n ye an ka segin so ko ye ɲɔgɔn fɛ an bɛ segin so an bɛ segin so kana siga o la yɛrɛ mɛ n bɛ min f'i ye taa sa i k'i ka minɛnw ta i ka taa zayidu fɛ yen i y'a faamu ne bɛ taa ka so to wa e ka taa ka so to daw tugu dɔrɔn i ka minɛnw ta i ka taa zayidu fɛ i y'a faamuya ni n bɔra n b'i sɔrɔ yen nɔ i y'a mɛn ana taa

Bila ala kama. Ah, ni furumuso sɛgɛnna. Ee ala. Nka ne bɛ nin bɛɛ bila i ka jarabi minɛn kɔnɔ. Ko in ka kɛ tiɲɛ na.

nin ye hɛrɛ ze de o tuma ne m'a f'e ɲɛna ko ne bɛna bɔ kana to ka da tugu sa yan asi i jɔ e ni kuranɛ cɛ ni dugutilaba in nin ye bɔ wagati de yaala la mɔgɔ tɛ fa dumuni dɔ la i b'i sigi kuma jate minɛn kunna ka wuli koyi i tɛ sabali ka jisuma dɔ k'i koliji la ze de sunɔgɔ bɛ ne la Nayɔrɔ ne y'a f'i ɲɛna n'i ka ko ninnu kana na to ka fɛn boli ne kan n'a fɔ i muso de ne i dun tɛ sabali. ne tɛ ka sariya n lamɛn ne tɛ ka sariya boli i kan walayi mais ne bɛ ka min fɔ a ka ne ka mɛn n'i yɛrɛ de ye hadamaden ka sabali quoi e ni dugu tilaba in na e kelen min kɛ ko man'i sɔrɔ sa a fɔ ko jɔn de nɔ don. ɔ kuma dɔɔni dɔɔni sa su kolen. ni su kolen e m'a dɔn ko su kolen don ka bɔ wa hadamaden tɛ sabali yaalaba dabila koyi muso danbe tɛ yaalaba ye dɛ. n y'a jɛ. n'i y'a jɛ.

Oke kibaruya jumɛn bɛ? Kibaruya juguman tɛ yen. Awɔ. N'i ye mɔgɔ minɛ k'a mara i bolo yan, i kan ka fɛn f'a tigi kuma ko kuma la. N terikɛ ka ko don. Awɔ. N hakili la i man ka fili i ma. Mɔgɔ tɛ se ka fili i ma o. E dugu kojugukɛlaw filanw mɔgɔ bɛ mɔgɔ bɛ fili olu ma.
eh, n'i kɛla ala taala ka baara ɲuman kɛla ye i mago foyi tɛ hadamadenw ka baara kolon na n'a ka di i bɛ se ka n wele dugu ma la n wele o bɛɛ ka ɲi ɔ n'i ye nɛn ye tɛgɛdenkɔniw ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɛ tulu nɔfɛ a bɛ kɔgɔ nɔfɛ terikɛ ne b'o dɔn ne b'o f'i ye zana fɔ in dabila i nakun fɔ joona dɔrɔn a banna ne tɛ yan e ka baara la o tɛ baasi ye hali bi n bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ n donna ka n sigi ka sɔrɔ n ma foli kɛ

mhm. an bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ su kan mun y'a to a fatura donc n'o o ɲɛdɔnna sisan donc i ka teri i terikɛ ka lahalaya o bɛ dɔn sababu la donc anw tun sera ka somɔgɔw lasɔrɔ somɔgɔw ko ko komi yɔrɔ ka jan donc peut-être dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila peut-être tile wolonwula ninnu an tɛ se ka wagati jɔnjɔn fɔ a la u sɔn ka se yan o la bon tant que n'u ma se yan maga tɛ se ka kɛ su la donc terikɛ ka lahalaya o tɛ se ka dɔn parce que jamana sariya b'o de fɔ ne m'a sɛbɛn jamana sariya y'a sɛbɛn donc docteur tɛ se ka maga a la ka sɔrɔ somɔgɔw ma se voilà
o tɛ baasi ye mais jamana ma sariya foyi ta yanni hakɛ ka dɔn yanni a ka dɔn k'a fɔ ne terikɛ de y'a faga ka taa a ka denbaya la non o sariya o sariya tɛ a bɛ to an bolo yan de fo ka taa fɔ ko a kiri bɛɛ ɲɛdɔnna ka ban a bɛ to fanga de ka bolo kan o tɛ se ka kɛ o o tɛ se ka kɛ aa e de ye fanga ye e de bɛ jamana sariya sanfɛ
a bɛɛ la ta ni ne terikɛ sen dalen tɛ ko in kan san ma sɔrɔ ne terikɛ bɔra yan
baasi tɛ ne y'o f'i ye n ko i ɲɔgɔnna ba kɛmɛ ni mugan wuli tɛmɛna yan u y'u diinɛkan baden fɔ dɔw yɛrɛ ka fila ni saba ne ka biro kɔnɔ yan n y'u minɛ ka pepe dɔ kɔnɔ direct fo kasobonba hali sini u bɛ yen a bɛɛ la ta famakɛ nin nɛn ka di dɛ komisɛri bi tɛ komisɛri dɔgɔya fɛnɛ yan o bɛ fɛ k'i fɛnɛ datugu ka fara kara kan de
ne datuguli cɛ tɛ yen e datuguli cɛ tɛ ne ye cɛ maralen don i bolo e t'a dɔn yɛrɛ i ma surunya k'a dɔn yɛrɛ ne y'o f'i ye ne tɛ yan mɔgɔ fa dɔnni na i ba dɔnni na ne bɛ yan jamana ka baara de la donc e e bɛ kuma tigɛ ne de la n'i bɛ ne ka biro de kɔnɔna na o sariya kelen de kama i bɛ ka kuma caman fɔ ne tɛ ka kuma i fɛ ne tɛ k'i datugu mais n'i y'a tɛmɛ n'i ye sariya kan soso n'i kumana ka tɛmɛ o kan o kɔrɔ k'i ne dɔgɔya ne dun bɛ jamana ka baara la n'i ye ne dɔgɔya ne b'i minɛ k'i datugu k'i fara i terikɛ kan a tɛ gɛlɛya yɛrɛ
n tɛ baasi ye ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la min tɛ sɛsi bɔ ye zanafɔ ninnu bɛɛ dabila wuli ka taa n terikɛ yira n na n'a sɔrɔ n'a bɛ se ka ɲɔgɔn ye bari ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la min tɛ sɛsi bɔ ye ne y'o f'i ye ne mago foyi tɛ zana i ka zanakan fɔ nin na yan ne bɛ eh, kuma jamana ka sariya de la ne tɛ yan zana la n bɛ se ka n terikɛ ye wa awɔ i bɛ se k'i terikɛ i terikɛ sariya la o bɛ bɛn mais miniti tan de b'aw bolo miniti tan wa ne ka tabali gosi n b'i da k'i kan tigɛ san san san san san anw marabaliya ye e bolo ka mɛn de ka baara la wuli ka t'i sigi fan sanfɛ miniti tan a b'i sɔrɔ yen

ne filɛ ni na zeyidu bɛ ka to ka dari tuguden ɲɛ minɛ ni ne nana a b'a tɛgɛ lesɔn lesɔn den n'a fɔ ale de ne furu
zayiru tɛ kojugu dɔn n'i ye zayiru tigɛ ta a b'a faamuya min ayi tigɛ ta ko yɔrɔ n ko y'a dabila yɔrɔ fɔlɔ la i kun tɛna faga i t'a dabila ayi a dabila zayiru ee da yɛrɛ ma sɔgɔ a kunna jara o
a bɛ sɔrɔ sanfɛ awɔ k'an bɛn awɔ merci zayidu Hey. Hey! I! O kuma e ka gilan ɲama tununen don e la. Ko n ka gilan ɲama tununna wa? Ee e dun b'i sigi k'i kɛ tantɔ n'a fɔ mɔgɔw somɔgɔw tununen don a la.
Kalifa ka gɛlɛn ni. E kɔrɔmuso y'e kalifa ne la. Ne bɛ se ka n da cogo di ka sɔrɔ e ma na? Zayidu hali ni gafu bɛ yan ne bɛ nin kɛ sa i fana k'o ko ninnu dabila sa. I b'a to ni gafu nana i b'a kɛ. Nka ma d'a ma n'i bɛ ne ka kalifa kɔnɔ a kan ka n ka janto i la. Ne bɛ da tugu e ɲɛ i bɛna sɔrɔ dugu tilalen b'a dɔn k'i ka sufɛ bɔli dabila. n'i ma se k'o dabila wajibi de e kɔni ta tɛ ne kɔni ne bɛ sigi k'i kɔnɔ asi hakɛ bɛ fali kusuma la denmisɛnninya bilasira kojugu bɛ mɔgɔ ka musokɔrɔbaya tiɲɛ zayidu a ka ɲi sa a ka ɲi cogo di ayi sa nin ko ninnu man ne sa zayidu walayi n'a sɔrɔ da yɛlɛlen don wa siɲɛ wɛrɛ i bɛna sɔrɔ n ye da wɛrɛ bɔ côté in na walasa i ka fɛrɛ ka donni ma da fila ne kelen problème wuli sa i ka t'i da ee wuli ayi wuli wuli sa e bɔra k'e kɛ tan tɔ man ne ye sa wuli yafa n ma sa awɔ to i ka jateminɛ kɛ awɔ n y'a mɛn n bɛ jateminɛ kɛ ne yɛrɛ tɛna bɔ tuguni yɛrɛ nin ye sufɛ bɔli bannen pewu e kama awɔ t'i da y'a mɛn n balimakɛ n balimamuso aw minnu de ko k'aw mago jɔlen don a ka sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen la ka so pari a ka kɛ sotigi sago ye adc bazar garantibugu feu kɛrɛfɛla la

fɛn min ye li ye ka taa se vɛriw ma kana sɛni cɛɲumanw ma fɛn min ye tarimusi kumaba ni tarimusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ n'a kɛ tarimusi a n'a kɔpilɛ ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ka taa se bɛn wɛribaw ma nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ adc bazar kɔnɔna na nɛgɛjuru telefɔni 91 95 72 91 n'a m'o sɔrɔ k'a ka weleli kɛ bi wolonwula ani seegin bi naani mugan ni wɔɔrɔ ani bi seegin ani wɔɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko nimoro sabanan bi wolonwula ani wɔɔrɔ bi saba bi wɔɔrɔ ni duuru bi wolonwula

i kun bɛ den na a se ka nin yala ko in mɔgɔ yɛrɛ fari ma jo ti i t'i to mɔgɔ kɔrɔ ka mɛɛn sɔnsɔn dɔrɔn taa n terimuso fɛ yen sɔnsɔn dɔrɔn taa n terimuso fɛ yen ee karamɔgɔ kɔrɔ baasi la bisimila

n ka kɛnɛ bi yɛrɛ fari kɔni dimi fitini bɛ kunkolo la sa mais alihamudulila a ka fisa yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ayi non ayi ne kɔni b'a dɔn so alihamudulila o banna yɛrɛ yɛrɛ de kunu dɔkitɛrikɛ ye bandi ni fɛnw b'u la walasa nɔgɔya kɛra quoi n kɔni ka n jija furakisɛw tali fɛ
asi dun a bɔra sansan ne yɛrɛ hakili la n'a bɛnna o a jiginna sansan ale ni bandi a tɛ sigi i b'a sɔrɔ a sira fara a tɛ sigi dɛ wa a da ayi n'i ma sera den daje kana sira foyi ye
muso talan mɛ a si talan a ye ne ma fɔ a ye kuma bɛɛ n ko mɔgɔ t'i to dentanya la ka den masaya gindo dɔn n'a ye bange kɛ don o don a da bɛ sigi
a bɛ na fan kɔfɛ kari basila kɔni i bɛ ka taa min ne tun bɛ ka na bɔ na i ka fini don i ka fini b'i la dɛ a bɛ maa yɛrɛ bɔ yɛrɛ la alihamudulila o diyara n ye kojugu
basi tɛ ko basi don ne bɔra i fɛ yan e ko ne ma ko nafa tɛ boli la barika tɛ boli la ko ne ka bɔ n ka sɔntaw kɔ mhm. ne ka bɔ n ka fɛn kolonw kɔ mhm. nafa tɛ fɛn minnu na ko ne ka bɔ olu kɔ mhm. ka tugu e ka maa la ayiwa baasi tɛ ne fana kun y'a laɲini bi k'an sigi n'a ye bi n ko nafa min bɛ boli la barika min bɛ boli la ne tun b'a fɛ k'a dɔ yira i la bi n'a tɛ k'i ma basi alihamudulila eh, karamɔgɔ i ka kuma diyara n ye madama n'e y'o ŋaniya siri k'o hakilina ta k'o farifoni sɔrɔ ka tila k'i labɛn ka n'o kama a bɛ wajibiya ne fɛnɛ kan n'i y'a yira ne la ko nafa bɛ boli la ne b'a yir'i la k'a fɔ ko ko maaw maaw maa bɛ yen maa min bɛ yen ni a jantolen don ninakili ta ni k'a segin ko ba kɛmɛ ni ba mugan naani adamaden fara jinɛ kan ni kelen y'a jɛ i b'a ye a fari b'a dimi ala min y'an da ka nin k'an na n'a ko k'an bɛ segin ka taa ale ala ma ne fɛnɛ b'o nafa yir'i la n k'o bɛ yen n ko se bɛ se kɔnɔ basi tɛ ko min tɛ n'a tɛ k'i ma basi ne b'a fɛ

Zaidu. Hmm? Ne bɛ nin min na. Mhm. N tɛ fɛn den ye Zaidu. Mhm. Zaidu kabini ne mɔkɛ wolonwulaw tile. Mhm. Olu bɛɛ bɛ baara kɛ ni nin fɛn ye. Kabi lawale. Kabi san ba yirika. nin k'a daminɛ ne fa o ta fa o fa olu bɛɛ y'u ta kɛ nin na a m'olu si janfa zayidu n'i ko ko ne ka bɔ n ka fɛnw kɔ ko ka tugu i ka ala kɔ ka tugu i ka maa kɔ basi tɛ zayidu mhm. ne bɛ n dalakan d'i ma mhm. ni mhm. kabi n'a kɛra fɛn ye fo ka se bi ma adamaden si ma deli k'a kɔnɔfɛn adamaden si dɔn min b'a kɔnɔ ni e sera k'a fɔ ne ɲɛna ne bɛ n dalakan d'i ma ne bɛ bɔ n ka boliw kɔ ka tugu i ka ala kɔ n bɛ n dalakan d'i ma
nin tɛ baasi ye Eh, kuma diyara n ye k'a yirila eh, alahu taala de bɛ ko k'ale ɲɛ bɛ dugumɛnɛfin na farafin sanfɛ su dibifin na ale de ɲɛ b'o la nin kɔnɔfɛn alahu taala ɲɛ b'a la ka tɛmɛ ne kan an nin tɛ baasi ye k'a yirila k'a fɔ tubibaga bɛ n'a fɔ fulakɛ min bɛ ka misi kɛmɛ gɛn misi kelen farala ka bɔ misiw cɛ la i b'a ye a bɛ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen ka tugu kelen kɔ k'o gɛn ka na o fara bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn kan e ni ne ka ɲɔgɔn dɔn alahu taala de jɔra i ka kan d'a kan bari n'a danna nin kɔnɔfɛn dɔnni ma n y'a ɲini alahu fɛ alahu min tɔgɔ rasul saburun ma min tɔgɔ ko wahidul kahar diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ni lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi alahu taala ko foyi tɛ ciden ma ci lase kɔ dusukun kannaba o bɛ ale alahu taala de bolo nin tɛ baasi ye i ka da la k'a fɔ k'i bɛna sira min ta nisɔndiya ni bonya min b'a la n bɛ fitinin f'i y'a kan bari ne b'a dɔn i ye kanda sɔrɔ ka ban n'i tun ma kanda sɔrɔ ala tun tɛ sɔn i ni ne ka ɲɔgɔn ye yan kɛnɛ kan kuma tɛ k'a fɔ k'an bɛ se nin yɔrɔ bɛɛ ma a bɛ n'a fɔ dugutaala min b'a ka dugutaga ɲɔgɔmɛ sanfɛ a ka ji n'a ka dumuni bɛɛ b'a la a bɛ ka taa yɔrɔ min a ma se yen a bɔra yɔrɔ min a tɛ se ka se yen ɲɔgɔmɛ in tilara a la ka boli minɔgɔ bɛ fɛ k'a dɛsɛ kɔngɔ bɛ fɛ k'a faga a y'i sɛnsɛn ka se yiri dɔ kɔrɔ suma bɛrɛ yɛrɛ tɛ yiri in kɔrɔ suma y'a kunkolo dɔrɔn lasɔrɔ a fiɲɛ sumalennin y'a ci a ko k'a bɛ sunɔgɔ a ma sunɔgɔ a balila ka wuli ka ɲɔgɔmɛ in jɔlen sɔrɔ a kunna a nisɔndiya kojugu b'a fɔ k'ale de ye ala ye ko ala y'ale ka jɔn ye i ka da la k'a fɔ ko tubibaga ka di alahu taala ye ka se fo o niveau de ma maa min ko ko ne tun bɛ jɛnɛya dabila n y'a to yen ala kama bonya b'a bolo karamɔgɔ n'i y'o dɔn fo lahara i tɛ jɛnɛya kɛ bilen maa min ko ko sonyɛni se bɛ n ye k'a to yen ala kama o de la kuma bɛɛ n b'a fɔ n ka dugawu kɔnɔ n k'ala kana mɔgɔ si tubi kuma bɛn i sa kuma ma fanga b'e la bi ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ mɛ i ye nin minɛ ko nin y'i kanufɛn ye maa caman sara ka sɔrɔ u bɛ nin kunangoya sira kan an mɔkɛw n'an tulomasamaw tun bɛ nin baara in kɛ an yɛrɛ fana tɛ bɔ a kan n ye maa ye n ka taama kɔnɔna na ale de tun ye sɛ minɛ ka n'a bila boli kɛrɛfɛ k'i sɔn sɛ filɛ nin muru tɛ ne bolo k'a kan tigɛ dɛ i jɔlen ɲɛna boli bɛ sɛ in jeli bɛɛ sama k'a ban ta ye nka a fatura ka sɔrɔ a ma kanda sɔrɔ bari a y'a yira k'a fɔ ale mɔkɛw n'a faw tun bɛ nin sira in de kan f'a ka sa ko hɔrɔnkɛ k'i biri hɔrɔnmuso ɲɛfɛ k'o ye maloya ye k'ale t'o kɛ ɔ mɛ e min bɛ nin fɛnɛ nin sira in kan o i mɔkɛw ye nin kɛ o alahu taala bɛ ka kanda yir'e la o fɛn min bɛ nin kɔnɔ n b'a sɔrɔ don f'i ye n tɛ dan a kɔnɔfɛn fɔli dɔrɔn de ma dɛ mɛ a dilanna don min n b'o f'i ye alahu taala ka se kɔnɔna na kuma min ɲɛ bɛ dusukun kɔnɔna na ka sɔrɔ da ma kuma a kɛra i mɔkɛ a tun bɛ faga don min a taara ka t'i kalifa don yiri dɔ de la hadamaden bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn de fagara ka jeli kɛ yiri in kan o lili u y'o bolo laban de tigɛ min bɛ kɔrɔn fɛ k'o don nin kɔnɔ hakɛ to dɛ est ce que a wata ka ne wele o bolo laban kɔrɔnfɛ lili u y'o de tigɛ k'o don nin kɔnɔ sitanɛ min bɛ fɛn in kɔ sitanɛw y'a bila a mɛnna o sɔnnikɛ fɛn de sitanɛ min b'o kɔ i mɔkɛw y'o de bato ka na se fo bi ma ne t'a fɔ fɛn in ye tiɲɛ ye ne t'a fɔ nkalon don nka ne kɔni b'a dɔn alahu taala de bɛ se i yɛrɛ bɛ se k'a yɛlɛ i k'a lajɛ bari a fɔra k'a gɛlɛya aw ye ko mɔgɔ si kan'i ɲɛ da a kɔnɔ fɛn kan mɛ min b'a kɔnɔ ne de filɛ k'o f'i ye nin i bɛ se k'a dayɛlɛ k'a lajɛ ne ko ten ni daliba masa ka hinɛ n'a ka nɔgɔya ye san ba yirika fɛn min nin kɔnɔ bi a dayɛlɛ i k'a lajɛ kana siran ne yɛrɛ bɛ se ka far'i kan k'a dayɛlɛ hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa kana siran i bɛ se k'a ta i k'a lajɛ i m'a ye sɔnkojugu de y'a kɛ tan tɔ i b'a jateminɛ e ye baara kɛ maa o maa ye a tigi bɛɛ a bɛɛ bɛ kɔlɔlɔ la bari jinɛ minnu b'a baaraw kɛ u tɛ baara kɛ ten u tɛ baara kɛ fu ni min na ne fɛ k'e ka tɔgɔ ɲini ka d'o ma ni min na ne fɛ k'e ka muso karaba ka d'a ma ni min na ne fɛ k'u ka nafolo d'a ma san o san o jinɛw fana b'o ta hadamadenw farikolo de la mun de la kunnafɛtɔw cayalen don bi sitanɛtɔw cayalen don bi a bɛɛ ye nin de an mɔkɛw n'an kulomasamaw de y'an don kunbalan na ka taa bari olu tun hakili la k'a fɔ ko ɲɛnamaya dan n'olu ka don de ma i ka layidu i bɛ se k'a bɔ a sira fɛ sisan i bɛ seereya k'a fɔ ko ma foyi tɛ yen fo n'a kɛra alahu taala ye ala kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam o y'a ka ciden ye wa a ka jɔn don o la n b'a fɔ i ɲɛna i bɛ segin a kan ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu
hmm. barisa yanni fɛn in ka di anw ma kuma caman fɔra ni fɛn ye nka ne tun ma sigi abada k'a fɔ ko nin de tun bɛ sɔrɔ a barisa a fɔra anw ɲɛna ko nin ka dɔgɔ anw ɲɛkɔrɔ nka diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ nin kɔnɔ diɲɛ fɛn bɛɛ an bɛ sɔnni kɛ n'a o kan de kan nka ne tun ma sigi n'a ye abada k'a ko tun bɛ kan nka komi i yɛrɛ ko ten hɔrɔn n'i sen y'i don i bɔ n'i bolo y'i don i bɔ nka n'i da y'i don i tɛ bɔ dɛ zayidu n balimakɛ n balimamuso aw minnu de ko k'aw mago jɔlen don a ka sokɔnɔminɛn bɛɛ lajɛlen la ka so pari a ka kɛ sotigi sago ye adc bazar garantibugu fe kɛrɛfɛla la

fɛn min ye li ye ka taa se vɛriw ma ka na se nin cɛ ɲumanw ma fɛn min ye tarimusi kunbaba ni tarimusi fitini ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ nakɛ tarimusi a n'a kɔnpilɛ ko nin bɛɛ lajɛlen dasilen bɛ ka taa se bɛn wɛribaw ma nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ adc bazar kɔnɔna na nɛgɛjuru telefɔni 91 95 72 91 n'a m'o sɔrɔ k'a ka weleli kɛ bi wolonwula ani seegin bi naani mugan ni wɔɔrɔ ani bi seegin ani wɔɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko nimoro sabanan bi wolonwula ani wɔɔrɔ bi saba bi wɔɔrɔ ni duuru bi wolonwula

aw ka seri musoya jogo o kuma don alihamdulila an bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen fo aw kɛyɔrɔ an'aw kɛ wagati la hali bi aw ka filimu duman in de don aw b'aw sigi ka filimu min kɔnɔ tarata ale ni sibiri ni nansarakan na n'a bɛ fɔ ko mardi ale ni samedi alihamdulila a ma juguya ka bɔ ka kunnafoli d'aw ma k'a yira aw la k'a fɔ ko baara ma jɔ baara n'a kɛcogo don an bɛ k'an sɛnsɛn ka se kaloba in de ma n'o ye sunkalo ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sunkalo kow man nɔgɔ alihamudulila filimu tɛna jɔ nka an bɛna a kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen alihamudulila tarata o tarata a ka jabaraniw kan a ka telefɔniw kɔnɔ ka taa se baara yɔrɔ n'a kɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma a bɛna filimu min sɔrɔ ka bɔ kara dize ani zayidu kɛnsi kulubali fɛ yen alhamdulillah o kibaruya de tun don aw kana ɲinɛ koyi aw ka publicité n'o y'a ka baara yɔrɔ an'a ka baara kɛ yɔrɔ an'a ka feerekɛ yɔrɔ k'a bɛ fɛ k'u lakodɔn k'u lakodɔn diɲɛmaa k'u ye aw bɛ baara min na ko baara lankolon tɛ ko mɔgɔ lankolon de bɛ yen ka aw ka baara yɔrɔ lakodɔn a bɛ se ka weleli kɛ nin nimoro kofɔlen ninnu na nin kibaruya de tun don ka bɔ ka yɛlɛma welewele da o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ mhm. an b'a fɔ kanubagaw ye toujours mhm. ko an bɛ fɛn fɛn kɛ nin na mhm. u k'a minɛ ni ladilikan ye i y'a fɔ cogoya min na tɛmɛnen na an man kegun n'u ye an hakili ma bon ni mɔgɔ si ta ye an ka nin bɛɛ ladilikan ye mɔgɔw k'an faamuya an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ an bolo b'an kɔ bɛɛ ye an b'a fɔ ko asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu